Ndewo ndị be anyị, afa m bụ Nwaada Amarachukwu Agụncha. Ihe a bụ Afọ Igbo Amaka TV. Anyị nọ na park ebe ndị mmadụ na-emegasị njem ka anyị jụọ fa ajụjụ ọnụ. Bikonu, unu soro m ka anyị jee gbaa fa ajụjụ ọnụ ka anyị mara otu Naijiria be anyị si wee kwudo maka ihe ọgbụgba a na-agba n'afọ a.
Eh, Afa m bụ Blessed Nweze. Mm. Abụ m Peace driver. Moto a m bikwasịrị aka bụ moto nke mụwa na-anya. Mm, Passenger adịcharọkwa. Cause even ihe dị different between now and before. ọ dịrọ much passenger adịrọ ikwu nke bụ eziokwu because ọ bụ na otu a ka e si agba season then ị ma na ọrụ a nwekwa ka o si wee dị these days passenger adịrọ kee ihe ị ya-agwa ndị- ndị afọ igbo amaka tv na ndị igbo niile nọ n'ụwa
Ee, enweghị m ihe ọzọ nwere ike ịgwa ha karịa na anyị ma na Christmas ka anyị na-agba kịta then onye ọbụla ga-akawa ahụ pụtakwanụ njem ka anyị nwee ike na-agakwanụ then onye na-agakwa ya gbado anya onye na-aga ọ na-ekpe ekpere because ụzọ kịta dịkwa mma masị na ụzọ adịrọ mma eh, mana onye na-aga ya na-enwe ya in short ya buru n'uche na ebe ọ na-aga dị far and ya gbado anya
nne biko i nwee ike ịgwa m afa gị afa m bụ Mmachukwu biko ọ kwa i so moto ee kee ebe ị na-eje ana m aga Enugu
okay biko i nwee ike ịgwa anyị na ego ị gbalụ this year na nke last year kee nke ka mma ego gịnị ego moto nke this year dị too much o. ego ole ka ị gbalụ 10,000 naira ego ole ka ị gbalụ last year? elotezi mana o rurọnụ otu ahụ
biko kee ife i nwee ike ịgwa ndị afọ igbo amaka tv na ndị igbo niile
Mm, m na-asị onye ọbụla happy Christmas unu gbaa Christmas n'udo na ọṅụ na-enwerọ nsogbu ọbụla n'aha Jesus Christ onye nwe anyị Oh, no wahala.
afa m wụ ejike m na-arụ na logistics that is courier section mụnwa wụ coordinator ị nwere ike ịgwa anyị maka park peace mass n'otu ndị mmadụ si wee pụta?
okay eh, peace mass dịka anyị nwa nọ ebe a ma ndị na-abịa na amago that lọọ ya nwa bụ nọmba 1 transport company nke e nwere na naijiria o nwerọ paakị ọzọ ị nwere ike inweta fleet of cars otu anyị si nwere ebe a and that is why anyị jikwa na na-asị mmadụ niile ị bịa ebe a n'ebe 24 25th ị fụ that na ndị ebe a dịka ebe a dịka ka ka ka ebe a na-agba bọọlụ ọ dịka stadiọm maka ndị mmadụ na-abịasi ike makwa na m na-achọkwanụ ka m gwa ndị mmadụ na onye na-amarọ peace mass site na nke anyị na-eme na onye a kwechiri ịma ya maka peace mass nọ na everywhere ọ nọ n'ebe niile i jee na kano peace mass nọ there i jekwa na kaduna anyị nọ ebe a i jee na nasarawa steeti ebe ọbụla i ru peace mass nọ there in fact ebe ọbụla i je na ị nwetahọ peace mass gbawakwa n'ebe ha dịrị biko maazị ị nwere ike ịgwa anyị this year na last year that afọ gara aga na afọ a nke nke ka mma onye afụlụ pasenja ọfụma
ee afọ a onye ọbụla mara na afọ a nwe otu o si wee dị ọ wụrọ ihe niile anyị lechara anya ka ọ wụrụ otu o si adịbu ka ọ dị mana ndị mmadụ ka bịakwa only that na ọ dịzịghị otu o kwesịrị ịdị before now biko kee ife ị nwee ike ịgwa afọ igbo amaka tv na ndị igbo niile afọ igbo amaka tv ka m sị n'ihe unu na-eme dị mma m asịkwa ka unu jide nke unu ji maka otu o sikwa wee dị like this na anyị ga na-agwakwa ndị mmadụ maka ha nwa maka ihe unu na-eme ọ tọgbugo anyị and ama m na onye isi anyị fụ ya na ya nwa na onwe ya ga-adịkwa happy and m na-asịkwa ka ndị ọzọ na-abịabeghị n'ebe a bụ ebe ị nwere ike ịbịa mee promotion i mee ngwa ahịa gị advertise i jekwa ha ha mere gị ya subsidize ya gị the price otu ndị ọzọ nke ndị ọzọ na-adị ngala ọnụ too much Thank you. daalụ so maazị ihe a ka bụ afọ igbo amaka tv afa m ka bụ nwada amarachi unu afụgonu ajụjụ ọnụ anyị gbalụ ndị mmadụ unu afụgonu obi fa ha ekwuchago obi fa biko nu ndị be anyị subscribe nụ na afọ igbo amaka tv ka igbo na-adị mma ndewonu